Saludi pipiedhus, beni torraus. Oi si 'olia presentai un'amigu miu. Dhi nant Lupo, no dhu sciu chi dhu connoscesi giai. At iscritu unu muntoni de librus cun totu is aventuras suas. Ma sa storia de oi est bellixedha, poita s'imparat fintzas is nominis de is mesis in sardu. E su tìtulu est Su lupu chi no 'oliat prus caminai. Immoi ascurtai beni beni sa stòria, ca si dda lìgiu, e agoa si torraus a biri impari ca depeus fai unu traballeddu fàcili fàcili fàcili, antzis funt duus traballeddus, bieus chi seis bravus oi puru, si bieus fra pagu. Su lupu chi no 'oliat prus caminai de Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier. Unu merì pustis chi iat giogau totu sa dì in su padenti, Lupu furriat a domu totu scioddau, tenit is peis unfraus e is camas infromigadas. No apu a caminai mai prus, est una cosa tropu fadiosa! Narat. Is amigus ddu càstiant cichendi de no si ponni a riri, custu lupu est tropu ispassiosu. In gennàxu lupu si còmporat una bicicreta. Ita cosa bella chi est a pedallai in su satu, bruncu fàcias a bentu! Ma candu si stampat una roda, lupu s'inchietat poita no dda scit aconciai. E insaras decidit, Bastat cun sa bicicreta, no ndi potzu prus. In friaju patit cun is amigus a monti po sciai. Apenas lòmpius incingiat is sci ùtimu modellu e si nci scudit a pista. Anda prus a bellu, a bellu! ddi narat Alfredo. Tropu tradu. In d-una girada Lupu si scuàtarat in d-una mata de opinu. Immoi tenit unu pei segau e su bruncu totu arrogau. In marzu, Lupu afitat una machinedda e andat a agatai a sa tzia Agapanta. Agapanta custa machinedda ddi praxit tropu e Lupu dda depit ingolli a passillai totu sa dì. Candu torrat a domu ddi 'olit su paneri e potat is cambas cirdinas. Sa màchina mai prus no est cosa po mei, murrùngiat.

In làmpadas, Lupu agatat una pariga de botas, de cussas chi ti faint fai seti metrus dogna passu. Si ddas ponit e cun d-unu passu est giai a sa fini de su padenti, un'atru passu e s'agatat in d-unu logu chi no iat biu mai ainnantis. Fiat ora! Apu agatau is crapitas po mei! Ma tzerriendi de su prexu nd'iat ascidau dus orcus. Càstia chini at furau is botas! Immoi ddu cassaus e si ddu papaus. Lupu si ndi tirat is botas in pressi e currit a si cuai in unu stampu. In mesi Axrola Lupu comporat unu billetu de su trenu po si ndi andai a mari. Ma is indianus frimant su trenu e issu passat is peus vacantzas de totu sa vida sua. In austu Lupu domandat a unu messaju de dd'imprestai su tratori, ma no est un'idea bella. In Cabudanni Lupu acetat de ghiai sa carrotza de una principessa, ma acabat mali meda, totu andat a si fai benedixi a mesunoti, candu sa carrotza si torrat a mudai in una crocoriga. In mesi 'e Ladàmini Lupa Sara, sa sorri de Lupu, ddu cumbidat a sa coja sua in Canada, unu logu atesu meda. Ita cosa bella, ap'a pigai s'aeriu! narat Lupu totu prexau. Ma candu s'aeriu si ndi pesat in bolidu, cumentzat a fai una temporada mala diaderus. S'antziat, s'abàsciat, s'aderetzat, is passegerus funt sciacullaus de una parti a s'atra comenti a melas a intrus de unu scateddu. Lampus e tronus! Unu viàgiu de inferru. Lupu no si nd'at a scaresci mai de sa primu 'ota chi at bolau. Po fortuna, candu lompit anca 'e sa sorri, Lupu si spàssiat diaderus, imparat a piscai salmonis in is arrius e agatat unu muntoni de amigus nous. In Dognasantu, candu si ndi depit andai, sa navi ddi parit su mesu de trasportu chi fait po issu, paxiosa, fata aposta po si pasiai, est cussu chi ddi serbit. Ma no at considerau su mali de mari. A dogna movimentu de sa navi, a Lupu ddi pigat gana mala. Candu a sa fini sa navi lompit a portu, Lupu est grogu e torrau mali. Sa navi andat beni po is marineris, narat a su capitanu. In su padenti lompit Mes'e Idas. Lupu est passillendi candu acanta sua aterrat una slita. Amigu, la' ca est scurighendi, ddu 'olis unu passàgiu? Lupu càstiat cuss'òmini arrùbiu e respundit, Gràtzias, Babbo Natale, ma est mellus a caminai. A sa fini a ponni is peis in terra est sa cosa chi mi praxit de prus. Ddus eis imparaus is nòminis de is mesis in sardu? Dai, immoi ddu provaus a ddus nai impari, Gennaxu, Friaxu, Martzu, Abrili, Maju, Làmpadas, Mesi Axrola, Austu, Cabudanni, Mes'e ladàmini, donniasantu e mes'e idas e intzandus immoi scesi fintzas una cosa in prus. Immoi sesi prontus a cumentzai su traballeddu, anzi duus is traballeddus. Deu sciu chi mancai ddu scieis giai fai, sa barchitedda fata in origami, mancai nc'est calincunu chi nci arrennescit a ddu fai e calincunu chi no nci arrennescit. Est una cosa facili de de imparai. E poi feus is aerius fatus cun is pintzireddus, cussus chi imperat mama po sterri s'arroba. E intzandus po fai sa barchitedda in origami si serbit sceti unu follu de paperi, anda beni, Deu apu imperau unu paperi a colori de gelu, però podeis imperai fintzas unu paperi biancu, su de su colori chi 'oleis, chi est biancu ddu podeis fintzas e colorai a pustis. E inveces po fai is aerius de pintzireddus, prima de totu si serbit unu pintzireddu de linna, importanti de linna poita si podit pintai. Poi si serbit, deo depo imperai is temperas po ddu collorai, ma osatrus podeis imperai is acuareddus, podeis imperai is pennarellus puru chi ddus teneis, su chi 'oleis. Poi mi serbit duas stecas, duus fustigheddus de gelau, Una pariga de ferrus, unu pinzellu e pagu pagu acua aintru de una tassa e poi un'arrogu de paperi po no po no imbrutai e duncas prima de totu depu segai a metadi una de de is duas stecas de gellau e ndi depu donai Una fromma tundaredda, in pràtica depu fai duus ogualis a custu però sceti sa mitadi, prus piticheddus, ca cussus mi serbint po po fai sa parti de palas de de s'aeriu, de s'aparecchiu, cumenti si narat in sardu, s'aparecchiu. E una 'orta chi apu fatu custu Mi pigu su pinzellu, mi sceru su collori, de ita collori ddu feus, ita ita ndi narais? Podeus imperai su collori biancu po fai sa su pintzireddu. Non serbit nemmancu unu unu pratixeddu po nci ponni sa sa tempera, bastat a dda ponni pagu pagu in su pintzireddu e poi a dda Bastat a spratzinai beni beni cun su pinzellu, ca non ndi serbit meda meda e duncas arrespramiaus pràstica o paperi, chi su fratillieddhu est de paperi, e feus sa parti pròpriu de sa de s'aparèchiu de s'aèreu biancu. e poi mancai is alas ddas podeus fai de un'atru colori podeis scerai su colori chi si praxit de prus deu immoi apu scerau su biancu ca est unu colori neutru aici is alas ddas potzu fai Coloradas, ma potzu fai prus colorau fintzas sa su corpus, nareus, de sa de s'aeriu, quindi custu est fatu. Poi is alas, bius unu pagheddu, custas, bieis, custas est totu colorau, po fai custa apu imperau pròpriu is isteccas chi s'apu fata biri, Invece po fai custa apu imperau istecas diversas, pròpriu de gelau funt custas, tipu magnum, chi abarrant, no funt deretas deretas ma funt unu pagheddu afusoladas. E ndi fatzu una, fatzu is piticheddas Ddas fatzu de colori grogu. Aici est unu colori chi est acanta de su biancu, no depo mancu allichidiri su pinzellu, s'acua serbiat po allichidiri su pinzellu. Moi chi cambiu colori po fai is alas prus mannas, mancai, sciacu su pinzellu puru. E les. E est una cosa lestra. Chi imperais is pennadellus est una cosa prus lestra puru poita non depeis aspetai chi asciughit. Su pennadellu est comenti ddu seis passendi in in sa linna est giai bell'e che asciugau. E custa est fata. Imoi mi pigu custu mannu e de ita colori ddu feus? Ddu podeus fai birdi, aici est in tonu cun cun su cun su grogu birdi. De custas ndi serbint duas. Una po susu e una po basciu. Bellu birdi luxosu. A mei su birdi mi praxit comente colori. No est su colori miu preferiu ma giai giai est unu de is coloris chi mi praxint de prus e custu est a postu. Moi depint asciugai, sigomenti ca deu mi seu preparada prima, no seu 'ennia innoi impreparada, mi seu giai pintada totu su pintzireddu biancu, dd'apu fatu custu puru, poi apu fatu is duas alas mannas asulas e poi is alas piticheddas ddas apu fatu, ddas apu fatas viola, mi serveit sa colla callenti, deu impero sa colla callenti ma 'osatrus chi 'oleis podeis imperai sa Sa colla vinilica ci ponit unu pogheddu de prus a asciugai ma no ddi fait nudda. E intzandus no, pigu su pintzireddu, dda dda feus uguali 'e cussa, prima poneus sa sa parti de sa coa, pongu pagu pagu colla vinilica innoi in pitzus e custu in mesu in mesu in mesu diaici Dda feus asciugai pagu pagu, ddu bies ca essendi biancu su pintzireddu po is alas coloradas funt prus bellas de biri. E poi pagu pagu colla a s'atra parti puru in basciu diaici e feus asciugai, tanti asciugat in pressi in pressi. E poi innoi innoi in pitzus poneus is alas mannas, circhendi de ddas ponni pròpriu a metadi a metadi, una in pitzus e una in bàsciu, Est spaciau. Custa dda podeis imperai fintzas po frimai is follus, chi potais una pariga de follus de chi depint abarrai impari, dda podeis imperai po cussu o puru dda podeis imperai cumenti a giocatuleddu chi 'oleis. E nudda. Immoi feus sa immoi feus sa barchitedda però eh. E duncas pigais su follu ca si fatzu biri cumenti depeis fai totu is piegas po ottenni s'origami. E intzandus po prima cosa depeus pigai su follu de paperi, su miu est a colori de celu però podeis imperai unu follu biancu puru, custu est unu follu a cuatru normali, de cussus chi si imperant po fai is fotocòpias, custu est unu paperi pagu pagu prus grussu, no est pròpriu unu cartoncinu, però est unu paperi pagu pagu prus grussu, e intzandus po prima cosa depeus fai a metadi perfeta su follu, poita s'arregordais ca s'origami est una tècnica chi Serbit a fai is cosas su prus perfetas possibili. Poi una 'orta chi apu piegau su follu a metadi, mi serbit sa sa metadi de su chi apu fatu e po dda circai fatzu diaici, chentza de cracai meda meda, cracu sceti innoi a cumentzu, e a fini e mi so agattada a su mesu e immoi depo fai custa piega innoi, duncas unu triangulu chi mi lompit finzas a su mesu de su follu de una parti, duncas a sa banda de manca e a sa banda deretta. e poi cun su idu ddu craccu beni beni po frimai sa piega, immoi custu arrogu chi abarrat obertu ddu depu piegai innoi in susu, depit lompi depu lompi fintzas a sa fini de is dus triangulus diaici. Frimu sa piega beni beni a una pati e fatzu sa propria cosa a s'atra pati. Diaici. Poi, un'ota chi tengu custu, oberru asuta. Ddu bides ca nc'est una spècia de busciaca innoi? Dda depu oberri diaici e fai un'atru triàngulu, ma no est unu triàngulu, est unu unu rombo e custu ddu depu stichiri a intrus, a una parti e a s'atra.

E immoi depu tirai de custa pati a custa pati e a s'atra diaici, dda strecu beni beni cun is manus e sa barchitedda de paperi esti bella e che fata. E immoi su schieramentu est prontu, chini po navigai e chini po bolai, deu si saludu e si ongu apuntamentu a un'atra rota po si ligi un'atra storiedda e po fai un'atru traballeddu impari a mei a si biri a lestru. Basideddus.